kabala media tv filɛbaw mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw sigiyɔrɔ n'aw bɔyɔrɔ la ka foli ani tanuni da aw kelen kelen bɛɛ ma aw ma kɛ yɔrɔ yɔrɔ k'aw fo ka aw waleɲumandɔn dan tɛ foli min na bi an b'a ɲɛfɔ a ye sa o kuma na fɛn min ye belebele dɔ an y'o salen ko o minɛ an bolokɔrɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye dirisa mɛmɛnta dirisa mɛmɛnta hakili jagabɔkɛla don n'an b'a fɔ ko libre penseur analyste fɛnɛ don mun bɛ jateminɛw ni ko walawalaw fɛnɛ baaraw fɛnɛ kɛ yɛrɛwolo debout sur les remparts i b'a ye k'a fɔ o mun bɛ tɔn ye tɔn min bɛ n'a bɛ halalaya ni yɛrɛwoloya ko fɔ o tɔn sifina ka denmisɛnnin fɛnɛ don a cɛsirilen don kosɛbɛ faso ka wulikajɔ ni ɲininiw ni kunnafoni diko ɲuman yɛrɛ fɛnɛ la dirisa mɛmɛnta ale de bɛ an tɛgɛ kɔrɔ yan'an ka o kuma na kuma di an ka maa welelen ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko baara in bɛɛ bɛ ka kɛ cɛba min ka yamaruya kɔnɔ o ye kisima jalo n'o o ye an ka kabala groupe media kabala tv pdg ba ye an bɛ foli ani tanuni da a ma an bɛ yan yɔrɔ min na o kuma na fɛn min ye baaraw yɛrɛ fɛnɛ ka lakɔlɔsi yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔna la o kuma na fɛn min ye jaba ye ale yɛrɛ b'an bolokɔrɔ yan ninnu bɛɛ ye kabala baarakɛla fo ka taa bila ayisata la fɛn min ye mahamadu kamara ye ale yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan mahamadu kaba jakite ale de ye an ka fɛn min ye an bɛ foli ani tanuni an b'o d'a ma mali dinɛmɔgɔ bɛɛ ka foli k'aw ye kɛnyɛrɛye ale ni foroba baarakɛlaw k'aw bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn n'i ye dinɛtigiw ta o kuma na i bɛ taa haut conseil islamique la fɛn min ye a chek usumani madani ayidara ye k'a fo k'a waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na fo ka taa bila a ye maa min nɔrɔbila n'o o ye a chek mahamud diko ye k'a fo dan tɛ foli min na dinɛ baaraw de dɔ b'a bila dɔ b'a ta zan zeribo a ka foli bi yan laadatigiw ni danbetigiw fo ka taa bila donso ɲɛmaaw la olu bɛɛ ka foli bi yan foroba baarakɛlaw ni kɛnyɛrɛyew aw bɛɛ ka bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'aw fo ka waleɲumandɔn bubu mabɛli jawara ka fans club an ka foli bɛ aw ye kabiri mali kɔnɔ mali kɔ kan fo ka taa bila mamadu jawara an b'a fo ka taa bila an ka perezidanba in na fɛn min ye donsow ka kuntigi ye n'o ye jawara ye an b'a fo MCA da la k'a fo dan tɛ foli min na ka bonya da u kɔrɔ ko nin y'an ka kɛnɛ sigitɔ ye Dirisa Mɛmɛnta i ni ce nba i ni ce nba awa i nana n ka wele jaabi a diyara n ye an b'a fɛ i ka ɲɛbila kuma fɔ lamɛnkɛlaw ye yan'an ka don baabu kɔnɔ Eh, d'abord n bɛ eh, eh, n kan fara i ta kan Eh, i ye foli fɛn fɛn kɛ ka foli kɛ ka ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma hali ni n ma se ka segin a bɛɛ lajɛlen kan eh, ka kabala fo kosɛbɛ eh, mɔgɔ o mɔgɔ bɛ an lajɛ mhm. bɛ mɔgɔ o mɔgɔ b'a sɔrɔ audio la k'a lamɛn mhm. k'a bɛɛ lajɛlen fo mhm. ka mali kɔnɔ mali kɔ kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ wulikajɔ la mali k'a bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ eh, bubu k'i fana fo kosɛbɛ yɛrɛ ye baara kɛko ɲuman na parce que jamana bɛ yɔrɔ min na bi il faut que mɔgɔ dɔw ka sɔrɔ minnu bɛ se ka ka sanjikɔrɔ bɔ kɛ ah, ka ka berew kunbɛn Euh, ka nɛgɛw kunbɛn walasa jamana bɛ se ka taga fo yɔrɔ jan donc i b'o baara min na an b'i fo la kosɛbɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ k'o baara ɲɔgɔn kɛ k'a bɛɛ lajɛlen fo
ayiwa yanni an ka don an ka émission kɔnɔ an bɛ foli bila jamana kantigi la n'o ye colonel Asimi Goyita ye ka tila k'a ka premier ministre intérimaire n'o ye Abulaye Mayiga ka tila ka nɔgɔya da kɛ an ka premier ministre yɛrɛ yɛrɛ n'o ye docteur Choguel Kokala Mayiga ye ka dugawu dɔ kɛ ko Ala k'a ka sɛgɛnnafiɲɛ bɔ a ka segin ka na an ma joona ka gouvernement maa bɛɛ fo fɛn min ye awa an ka CNT président ba in ye n'o ye Maliki Jaw ye colonel Maliki Jaw k'a fo dan tɛ foli min na k'a fɔ CNT membre bɛɛ k'u bɛɛ bonya bɛ kɛnɛ kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Fɔnba an b'a fo ka taa bila Ben le cerveau ka foli ani tanuni di u ma minnu ye maaw ye CNT kɔnɔ n'u cɛsirilen don u bɛ bɔ kuma bɛɛ kuma kɔni o kɔni ka jamanadenw kunnafoni u b'o la maa bɛɛ fo yɛrɛ ci la Dirisa Mɛmɛnta an ka baro bɛ boli hakilinaba saba kan an y'a ye k'a fɔ hakilina fɔlɔfɔlɔ hali bi an tɛ sɛgɛn a la Dirisa o bɛ boli kɛ an ka damakasi sɛbɛn min ladonna filanan ye mun ye i yɛrɛ i ye ɲininikɛla i ye kɔlɔsili kɛ k'a fɔ alemaɲi ambassadeur eh, affaires étrangères ministre a bɔra Maroc

su yɛrɛ ni banabaatɔ ta ka boli n'u ye biribiri an ma fɛn faamuya o la donc an bɛ hakilina bɛna boli nin hakilinaba saba ninnu kan an b'a daminɛ hakilina fɔlɔ la Dirisa Mɛmɛnta hali bi an ye damakasi sɛbɛn ladon Nations Unies na ka jalakili ta kɔrɔlen faransi tun bɛ tigɛroma de k'a fɔ ko il est soupçonné il est soupçonné de telle chose telle chose mais cette fois ci bolo de jɔra faransi la nin ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ bolo de jɔra faransi la k'a ye nin kɛ nka diɲɛmɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko nɔn ko nin kuma min filɛ nin ye ko jaabi tɛ se ka di nin na pour le moment wa u farala ɲɔgɔn kan fɛnɛ kan i bɛ se ka nin ye cogo di euh, Bubu halisa ka segin ka foli kurakuraya mhm. d'abord yani an ka don euh, euh, bataki min cira Nations Unies na foli kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ donna n da ɛɛ segukaw fɛ segu dɔgɔjɔlaw fɛ ɛɛ sura u ye n wele ko n k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko n ka foli lase armée ma ɛɛ ko u tun tagara dɔgɔjɔ la Busɛn ɔ ko u segimatɔ la mɔbili minnu tun bɛ ɲɛfɛ ko siradalaw ye sira da olu ɲɛ bandiw don sa wa mɔgɔ minnu don o kɔni ye sira da olu ɲɛ donc k'olu ye kibaruya sɔrɔ u ye poste wele ka camp fana wele k'a fɔ ko sira tigɛlen don olu ɲɛ ɔ ko armée ye mɔbiliw lawuli o yɔrɔnin bɛɛ an minnu bɛ ka sira tigɛ ka tag'olu ɲini a m'olu sɔrɔ mais k'u taara olu ta k'u escorter ka bɔ Busɛn ka na fo u ka so Segu ko armée y'o k'u ye ko k'o foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ armée n weelela ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen don n da komi ne sigiko fɔlɔ plateau kan depuis dugu jɛra ko ka o foli kɛ armée a filanan ye min ye o ye kunun an ka ministre des affaires étrangères n'o ye Abulaye Diop ye a ye bataki dɔ bɔ ka ci Eh, diplomate fɛn fɛn bɛ an ka jamana kɔnɔna na mhm. ONG fɛn fɛn bɛ yen mhm. eh, chancelier ka bataki dɔ ci u bɛɛ lajɛlen ma mhm. eh, ko jateminɛ kɛra k'a fɔ ko sira min bɛ yen n'u bɛ Mali kɔnɔna la u kan ka tɛmɛ sira min fɛ k'u bɛ k'u dɛn ka pan ministre des affaires étrangères kunna ko ka batakiw don discrètement u bɛ dɔw ci ka taga ministère la u bɛ dɔw ci ka taga fan wɛrɛ fɛ ko baara min ko k'o dabila o t'a kɛcogo ye donc ko sariya min ye mɔgɔ mɔgɔ n'i nana Mali kɔnɔna la eh, n'i bɔra i ye chancelier wɛrɛ ou bien i ye ONG ni mhm. international k'i kan ka tɛmɛ affaires étrangères de fɛ donc ko baara min bɛ senna k'o ka jɔ mhm. an bɛ Diop fana fo o la kosɛbɛ an bɛ Diop fo o la eh, o la directement ka don eh, min bɛ ani nations unies ni bataki min taara nations unies na mhm. ni o ye Mali ye plainte min bila ka taga y'an tila n bɛ n sigilen sisan nɔ yanni an ka kuma daminɛ an tun bɛ ka échange kɛ a kan an bɛna surtout nin waati na mhm. peuple yɛrɛ kan ka mun kɛ ka eh, bataki ka accompagner mm -hmm. euh, parce que euh, autorités y'u ta kɛ mm -hmm. olu ye bataki ci ka taga i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na mm -hmm. euh, je pense que n ma deli k'a mɛn mhm. eh, k'a fɔ ko farafin jamana dɔ en pleine crise comme ça mhm. ka bataki ci ka taga Nations unies na ka tɛgɛlimali bɔ a la ka kɔrɔmatigɛli bɔ a la ka faransi ta a tɔgɔ ma ka tila k'a détailler a kɔnɔ fana a ye nin k'an na a ye nin k'an na an tun bɛ min ye ka kɔrɔ o ye ni présidentw tɛ fanga la tugun ou bien ni minisiriw tɛ fanga la tuguni u b'u dɛn k'a fɔ documentaire dɔ senfɛ ko faransi président ye nin k'an na faransi jamana ye nin k'an na mais u bɛ fanga la waati min na k'a kɛ o waati ka risque bɛɛ ta parce que risque b'a la risque b'a la mɔgɔ mɔgɔ y'a kɛ u bɛ fɛn bɛɛ ta k'a ɲɛsin i ma n'u dɛsɛra i la o ye n'u sera ka isoler mhm. sinon u bɛ fagali ni fɛn bɛɛ ta donc ni an ka jamana ɲɛmɔgɔ y' o kɛ mhm. euh, anw hakili la peuple yɛrɛ kan ka wuli cette fois-ci mhm. ka plainte ka soutenir ka accompagner i n'a fɔ depuis le quatorze janvier an y'a kɛ cogo min na jamana ɲɛmɔgɔ y'u jɔyɔrɔ waati o waati jamanadenw bɔra k'u jɔ kɔfɛ k'u ka laɲini k'a appuyer parce que Eh, u bɛ min fɔ waati caman ko an ka jamana ɲɛmɔgɔw ni sont illégitimes illégal mhm. mɔgɔ t'u kɔ k'u bɛ ka kuma min kɛ u tɛ k'a kɛ peuple tɔgɔ la mhm. donc il est très important ni nin ko sugu ninnu kɛra peuple ka bɔ ka a appuyer mhm. eh, a bɛ se ka kɛ cogo min na on va voir dans les jours à venir an bɛ se ka kɛ cogo min na mais peuple de ka bɔ ka nin plainte appuyer a k'a yira k'a fɔ mali la tiɲɛ yɛrɛ la malienw sigilen bɛ ka nin kɔnɔ wa an tɛ fɛ a ka ko Eh, tan ni fila fili ye quoi négociation ou bien kuma ni mɔgɔ non non mm -hmm. an t'o la an bɛ min nɔfɛ mm -hmm. o ye sigikafɔ ka kɛ i n'a fɔ a bɛ kɛ conseil de sécurité la cogo min na mm -hmm. waati o waati eh, ni ko gɛlɛn dɔ nana mm -hmm. surtout ni jamana dɔ binna jamana dɔ kan mm -hmm. conseil de sécurité bɛ saisi mm -hmm. a b'a sigi a bɛ kuma mm -hmm. dɔgɔkun tɛmɛnen ukraine ko kuma tun bɛ sen na mm -hmm. conseil de sécurité saisira u y'u sigi a kuma kan mm -hmm. an bɛ fɛ o ɲɔgɔn fana ka kɛ o cogo la mm -hmm. Macky Sall wulila k'a bɛ négociation kɛ alors que a kan ka appuyer de mm -hmm. eh, ale ye union africaine ɲɛmɔgɔ ye mhm. alors que euh, yanni mali yɛrɛ kun ka plainte kɛ mhm. union africaine de kun kan ka lɛtiri ci mhm. conseil de sécurité la k'a fɔ ko anw ka eh, continent sanfɛ an ye jɛkulu dɔ bila sen kan k'o ka jamana kɔlɔsi ka jamanadenw kɔlɔsi ɔ jamana dɔ bɔra fo continent wɛrɛ la ka na bin anw ka jamana dɔ kan donc an bɛ fɛ sigi ka kuma kan union africaine de kun kan k'a kɛ malheureusement o m'a kɛ ɔ CEDEAO min fana bɛ yan n'ale y'a jira k'a fɔ ko désormais k'ale da bɛ politiki ko la k'ale da bɛ lakana na o fana kun kan ka kɛ o ma kɛ ni anw ye kuraji sɔrɔ anw yɛrɛ ye ka taga o kɛ o Macky Sall ka na k'a fɔ ko négociation anw b'an yɛrɛ ɲininka a bɛna négociation de kɛ a bɛ fɛ ka jɔn de kɔ dogo a bɛ fɛ ka mun dogo Macky Sall yɛrɛ il se reproche quoi mais o détail ka jan kosɛbɛ parce que an b'a dɔn Macky Sall aussi laɲini caman bɛ yɛrɛ la aujourd'hui très impopulaire mm. Sénégal. Un président qui est impopulaire chez lui, mm-hmm. forcément, il sera impopulaire sur le plan eh, sous-régional et international. Donc maintenant, pour que a ka se ka dɔ fara a ka manja kan, mm-hmm. k'a essayer k'a tɔgɔ don tariku kɔnɔ d'une certaine façon, mm-hmm. a b'a essayer ka nin wulikajɔ ninnu kɛ. Mais sani a k'o kɛ n'a, k'a laɲini mun fɔ ni. k'a fɔ ko ka plainte yɛrɛ kun ka parce que par principe de subsidiarité k'a fɔ ko jatigiya yɛrɛ sira fɛ yɔrɔ anw jatigi ye union africaine de n'an bɔra CEDEAO kɔnɔ an bɛ taa union africaine de la est ce que n'ale yɛrɛ kun kɔnna k'i yɛrɛ autosaisi nin dossier la ka yira k'a fɔ ale de ye continent bɛɛ président ye bi est ce que o kun tɛ dɔ fara a ka mandiya kan ka tɛmɛ a ka t'i yɛrɛ dogo kojugu kojugukɛla min n'a bisigilen don a ka t'i yɛrɛ dogo fan fɛ wa wa i b'a dɔn o de la a bɛ ɲini fɛ ko kodɔnnaw b'a fɔ ko i k'i jija i k'i yɔrɔ ma janya kojugu la parce que kojugu filɛ nkalontigɛ filɛ une fois n'i ye kelen kɛ i b'a essayer k'i b'a datugu ni kojugu wɛrɛ de ye quoi i m'a faamu a datugutɔ bɛ kojugu wɛrɛ kɛ donc i bɛ cogo ka taga fɛ donc i kana don a sira fɛ parce que mɔgɔw de don u nɔgɔlen don kojugu u ni faransi ye jɛ caman kɛ u ni tubabu ye jɛ caman kɛ jɛ minnu u ye kojugu kɛ u sigicogo man ɲi donc o sigicogo minnu man ɲi u b'a essayer k'u b'o de mun ka u yɛrɛ manja eh, tubabu ye kosɛbɛ n t'a dɔn Sadio ye discours min kɛ eh, irisi la Sadio da sera a yɔrɔnin dɔ ma mhm. ko au lieu que fanga min bɛ an na farafinna ressources minnu ni fɛn minnu b'an bolo ko au lieu que eh, président caman bɛ yen u k'a ta k'a kɛ ka an ka jamanadenw k'a kɛ ka an ka jamana dilan mhm. k'u b'a ta ka taa manja ɲini n'a ye tubabu yɔrɔ la mhm. donc Macky Sall premièrement Eh, Macky Sall bɛɛ b'a dɔn Macky Sall bɛ faransi ka baara la c'est un francophile o dogolen tɛ mɔgɔ la donc a Macky Sall tɛ se k'i jɔ faransi fɛ k'a bɛ kuma sugu dɔ fɔ mm-hmm. donc a bɛ siran n'a ye nin appuyer faransi bɛna mun kɛ a la mm-hmm. et puis n y'a fɔ kuma daminɛ na n ko mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a essayer o b'a essayer k'u bɛ kɔlɔlɔ lase ma mm-hmm. donc Macky Sall bɛ siran a b'a dɔn mɔgɔ min jɛlen tɛ voilà surtout mɔgɔ min yɛrɛ jɛlen don olu bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ olu bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ surtout mɔgɔ minnu jɛlen don olu bɛ ah, gɛlɛya sugu bɛɛ la donc a bɛ siran kɔlɔlɔ ɲɛ o fɔlɔ ye filanan ye jumɛn ye ɛ Macky Sall yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan Macky Sall bɛ ka élection préparer Macky Sall bolo Faransi de bɛ se ka mɔgɔ la passer n'i ni Faransi ka di ou bien ni u yɛrɛ ɲumanna u ka soi-disant communauté internationale n'i n'o ka di i bɛ se ka gagner élection na alors qu'a dun ɲɛ b'a la sur le plan national Sonko y'a gun fo ka taga i sen da a c'est-à-dire k'i jɔ a kundama na f'a bɛ ɲini ka tɛmɛ a la élection législative tɛmɛnen n'i y'a lajɛ 82 députés pour Macky Sall u ka coalition bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan et 80 pour Sonko fila dɔrɔn de b'u ni ɲɔgɔn cɛ donc a ma se ka majorité sɔrɔ donc ça veut dire que aujourd'hui Sonko fɛlen don ka tɛmɛ ale kan donc Macky Sall compte sur la France et u ka communauté internationale pour que ka se ka mandat wɛrɛ sɔrɔ donc ale dun bolo n'ale ni appuyer o mandat ko o ye binnen donc o fana kama a bɛ siran ka taga ciden voilà an ka nin maralen to an ka nin maralen an ka nin maralen to dugu in kan cogo min na i n'a fɔ y'a kɛ dugu tɔw la cogo exactement donc mm. olu bɛɛ lajɛlen kama donc Macky Sall a bɛ siran a kan ka min kɛ a m'o kɛ mm-hmm. mais a siran kojugu n ye min f'i ye a bɛ fɛ k'a dilan mais a bɛ fɛ k'a dilan sira jugu kan mm-hmm. o de ye k'a fɔ k'a bɛna taga négociation kɛ parce que mm. moi je n'ai pas ne ma deli ka nin kuma ninnu yɛrɛ mɛn yɛrɛ k'a fɔ ko jamana dɔ binna jamana dɔ kan a wulila ka taga kuma a fɛn o fɛn n'a kɛra ni conseil saisira réunion de bɛ kɛ jamana si tɛ wuli k'a fɔ ko ka taga négociation kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ pour que Mali ma dɔwɛrɛ fɔ Mali ko ko ka conseil saisi ko ka lasigi balalen kɛ i m'a faamu ko Faransi bɛ ka fɛn dɔ ta ka ɲɛsin an ma ko conseil ka kuma Faransi fɛ bon an ka lasigi kɛ pour que an bɛ kuma nin fɛn in kan bon an bɛna taga mun kuma kɛ kɛrɛfɛ sisan n'an tɛna fɛn dogo diɲɛ na ou bien n'an tɛna fɛn dogo jama la donc faamuya yɛrɛ tɛ a la quoi faamuya t'a la ɲɛfɔcogo tɛ a la donc anw t'an yɛrɛ ye anw t'an yɛrɛ ye o kɔnɔ et puis euh, ne bolo Mali ye victoire ba sɔrɔ nin dɔrɔn na fɔlɔ déjà acte min posera fɔlɔ a acte euh, n'i hakili bɛ Modibo Keyita ka kuma dɔ la a ko k'an ye sira min ta ko n'a ɲɛna an bolo ko farafinna bɛɛ b'an ladege acte min posera ni acte ala tɛmɛ farafin jamana wɛrɛ b'a ladege mhm. parce que Faransi bɛ ka min kɛ an na u y'a kɛ jamana caman na o bɛna continuer k'a kɛ jamana na donc Centrafrique ye kuma dɔ fɔ i bɔr'o kalama a y'a fɔ ko Faransi tɛ se ka taa kuma ka kɛ mɔgɔ kuma da ye tugun voilà n'a ɲɔgɔnna baaraw la i m'a ye i y'a fɔ cogo min na effectivement mɔgɔw ɲɛ b'a la ka yɛlɛ mɔgɔw ɲɛ bɛ ka yɛlɛ prise de conscience bɛ ka na voilà mɔgɔw bɛn'a ɲɔgɔnna kɛ mhm. donc o ye an ye sira dɔ an ye voie dɔ bɔ ka bila mhm. deuxièmement ni kuma kɛra preuve minnu b'an bolo Faransi contre la diɲɛ bɛɛ bɛ bɔ a kalama et diɲɛ bɛɛ bɛn'a dɔn bi k'a fɔ ko i b'a dɔn min ka jugu yɛrɛ o ye jumɛn c'est-à-dire sur le plan euh, euh, euh, légal diɲɛ kɔnɔ i ka taga bila sigi jɔn na ka i ka tiɲɛni jɔ i la hali n'a sɔrɔ ni mɔgɔ kelen de y'a kɛ jamana ka tiɲɛni ka gɛn ka jɔ a la diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ a ka jugu kojugu jamana ka fonctionnement a bɛ jouer a kan i ka institution a bɛ jouer a kan i ka relation a bɛ jouer a kan bɛɛ bɛ maloya ka gɛrɛ i la Ah, même n'a sɔrɔ ni mɔgɔ bɛ fɛ ka gɛrɛ a la ye bɛɛ bɛ maloya ka gɛrɛ a la bɛɛ bɛ mhm. siran ka gɛrɛ a la u tɔgɔ kana tiɲɛ mhm. parce que e tɛ se ka taa i yala diɲɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ko e de ye ɲumankɛlaba ye mhm. alors que e ni dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ k'o ye fagalikɛlaba ye donc a bɛ jouer u kan a bɛ jouer u ka image kan a bɛ jouer u ka prestige kan et puis en plus de ça aussi comment dire là Euh, euh, a tɔ bɛ filen kɔnɔ n y'a daminɛ min na n'o ye k'a fɔ non seulement mɔgɔw ɲɛ bɛna jɔ o la et puis faransi bɛna a ka prestige perdu afiriki kɔnɔna la mm-hmm. ni faransi dun ye a ka prestige perdu afiriki kɔnɔna la mm-hmm. droit de veto min b'a bolo mm-hmm. nin kɔsa in na alimanw kumana espagnolw kumana k'a fɔ ko hali droit de veto min bɛ faransi bolo ko k'a kɛ de façon tournante union européenne kɔnɔna la ko a tɛ se ka to faransi kelen bolo europe tuguni quoi parce que faransi kelen droit de veto b'a bolo alors que europe jamana tɔw bɛ yen nɔ donc ko k'a munumunu u ni ɲɔgɔn cɛ donc c'est comme si veto min b'ale bolo kɛlɛ yɛrɛ bɛ veto in nɔfɛ ɔ n'i nɔgɔra ka fara o kan tuguni a ka veto fana fanga farafinna koloniw de voilà i m'a faamu ni farafinna dugu minnu t'a ka koloni kɔnɔ n'a ka influence b' influence b'olu donc olu yɛrɛ de fana y'a la parce que n'i ye jateminɛ kɛ deuxième guerre mondiale bannen kɔfɛ a sigitɔ table la a ma guerre gagner au contraire elle a été occupée mais a sera ka américains bluffer k'a fɔ effectivement n'a ye n to yen fɛn bɛ n bolo min bɛ se k'aw bɛɛ nafa n bɛ se k'a don aw bɛɛ ka da fɛ parce que jɔndugu dɔw bɛ n bolo n bɛ se ka mhm. olu kɛ aw sago ye mhm. donc faransi de ka droit de veto yɛrɛ ju ye anw non surtout faransi ka droit de veto la euh, compassion jɔyɔrɔba b'a la hinɛ jɔyɔrɔba b'a la mhm. i m'a faamu parce que allemagne taara bin u kan k'u minɛ k'u don gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ awɔ i m'a faamu donc u donna o gɛlɛya kɔnɔ le fait que euh, euh, libération kɛlen a waati fɛn anglais ni américains de farala ɲɔgɔn kan pour que ninnu bɛ se ka ninnu bɛ se ka sɔrɔ comme si Ukraine filɛ u bolo nin ye cogo min na mhm. donc ni mɔgɔ dɔ bɛ u bolo ni mɔgɔ dɔ bɛ gɛlɛya sugu dɔ kɔnɔ donc u b'o tigi instrumentaliser mhm, mhm, n'u y'a instrumentaliser sisan nɔ n'u ye fɛn fɛn d'a tigi ma a tigi il, il leur doit quelque chose quoi. Ouais. I m'a faamu. Donc en retour a tigi bɛ fɛn dɔ d'u ma jagoya. Donc droit de veto dira France ma pour que k'a kɛ k'u dafa k'u ka laɲiniw sɔrɔ ni a ye quoi mhm. parce que a waati France tɛ se ka ban u bolo foyi la mhm. donc olu ye fila ye mhm. i m'a faamu wa ni veto tigi kɛra duuru ye sisan ɛɛ chinois u seko tɛ chinois la irisiw fanga bi olu fana la olu américains ni anglais donc maintenant fo arbitre dɔ de ka sɔrɔ ye sisan mhm. donc maintenant aw bɛ fɛ ka mɔgɔ min kɛ arbitre ye n'o kɛra aw ka mɔgɔ maralen ou bien aw ka jɔn ye mhm. facilement file bɛ fiyɛ file bɛ fiyɛ ka taga aw ka faveur la donc France ka droit de veto filɛ mhm. i m'a faamu a komi a y'a sɔrɔ koloniw b'a bolo donc ɛɛ plainte in na an b'o sɔrɔ i m'a faamu et ni conseil ma sigi o yɛrɛ ka jugu ka tɛmɛ a bɛɛ kan ɔ ni conseil ma sigi comment est-ce qu'un état comme la france u yɛrɛ b'a fɔ ko faransi de ye terre de droits de l'homme u b'o de lakali u b'o de da u tɔgɔ kan u yɛrɛ ka devise ko égalité fraternité fraternité égalité ko an bɛɛ ka kan i m'a faamu fraternité ani liberté bɛɛ bɛ a yɛrɛ bolo o jamana min ni a bɛ ka yala ka démocratie feere farafinna o jamana min ni a bɛ ka yala ka droit de l'homme promo kɛ o jamana de welela bɔgɔ jeninen kan k'a ka na o ka réunion dɔrɔn k'a ma taa il se reproche la le pays se reproche quoi le monde entier bɛna u yɛrɛ ɲininka mais mun de la faransi bannen don ka t'i sigi ka kuma o tuma a ye kojugu jumɛn de kɛ a tɛ fɛ mɔgɔ ka kɛ jumɛn kalama a bɛ k'a dogo jumɛn na bɛɛ bɛna a yɛrɛ ɲininka o la o tɔgɔ tiɲɛ bɛ taga faransi kan non seulement o tɔgɔ tiɲɛ bɛ taga o kunmasuuli bɛ taga a kan et n'a ma taga fana o faransi kelen bɛna na se ka taga mun fɔ comment dire iranienw ɲɛ kɔrɔ droit de l'homme ko kuma la o bɛna taga mun fɔ conseil de sécurité kɔnɔ bilen mɔgɔ dɔ kan da bɛna di hali jamana tɔw ma ka faransi gosi conseil de sécurité kɔnɔ a tɛ se ka fɛn fɔ mɔgɔ kan parce que i yɛrɛ filɛ ne ka précédent dɔ bila e yɛrɛ filɛ ne ka sira dɔ de bila sanni k'a fɔ ko e kun jo tɛ ko dɔ la e welela e ma sɔn ka na e ma sɔn ka na ensuite conseil de sécurité yɛrɛ a b'a décrédibiliser a b'a yira k'a fɔ ko awɔ mɔgɔw bɛ ka kɛlɛ min kɛ ko farafinna marginaliselen don ko farafinna halisa ko tubabu bolo farafin ye jɔn ye sous-homme don k'o kuma ye tiɲɛ mhm. parce que ni ko dɔ tun bɛ ukraine kan olu ye jɛmanw ye mhm. diɲɛ bolila olu bolila ka taa ka taga réunion kɛ o kan mhm. ɔ mais comme farafin jamana don olu ban k'a kɛ a kan donc o kɔrɔ ko halisa a b'u kunna farafin tɛ tɔw bɔ donc nations unies yɛrɛ ka bɛ ka kɛlɛ min kɛ n'o ye discrimination ye est ce que nin tɛ jo yɛrɛ di k'a fɔ nations unies yɛrɛ de y'o base yɛrɛ wa c'est-à-dire o b'a yira k'a fɔ ko kadafi kun jo bɛ charte des nations unies farali la farali la i m'a faamu mhm. non seulement a bɛna nations unies kɔbɔ fiɲɛ kan mhm. ça va a bɛna na eh, eh, ça va sonner le réveil de l'Afrique mhm. mɔgɔ minnu tun bɛ sunɔgɔ la halisa k'an kɛra kelen ye olu bɛna kunun ka bɔ sunɔgɔ la effectivement i m'a faamu an ka intellectuels bon n b'a fɔ entre parenthèses même n'a sɔrɔ ni intellectuel tɔgɔ de b'u la minnu kɛlen don k'u yɛrɛ kɛ intellectuel ye u bɛna obligé ka kuma i m'a faamu parce que u kɛlen don k'u da de u tɛ ka foyi fɔ mais ninnu kɛra ka ɲɛsin aw ka continent ma tubabu don a tɛ kɛ a kɛlen filɛ ne ka ɲɛsin aw kan olu fana bɛna na obligé ka bɔ ka kuma dɔ fɔ et puis a débat bɛna na instaurer jagoya la plateaubaw sanfɛ i b'a kalama k'a fɔ ko ni sujet o sujet n'a débat imposera plateaubaw sanfɛ journaliw ni téléw la fura bɛ sɔrɔ la diyagoya don et puis a sujet bɛ évoluer donc mali bɛna na hali farafinna bɛɛ ka situation k'a booster c'est vrai i m'a faamu donc an ka farafinna bi tɔgɔ min na farafinw bɛna obligé ka dɔ fara kɛlɛ kan diɲɛ yɛrɛ bɛna obligé ka concession dɔ kɛ farafinna ye et puis pourquoi pas même débat dɔ bɛ ka wuli sa n'o ye farafinna ka droit de veto ko kuma ye ko k'a sɔrɔ a b'a débat booster parce que mɔgɔ caman bɛna a fɔ n'i y'a ye farafin jamanaw tɛ ka se ka da sɔrɔ conseil de sécurité la parce que droit de veto t'u bolo donc continent kelen donc il va falloir que droit de veto ka di farafinna ma jagoya la a kɛlɛ bɛ kɛ donc o bɛ kɛ sababu ye ONU yɛrɛ remaniement an ka lɛtiri min bɛ kɛ sababu ye o débat bɛ da tabali sanfɛ mhm. donc ça veut dire que an ye an ye koba de kɛ mhm. komi hali an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ ko a bɛ niveau min na quoi mhm. n'a poussera et puis surtout peuple ka bɔ k'a pousser i b'a ye sisan ni mali n'an bɔra sisan na ka nin plainte in pousser i bɛ burkinabɛw bɛ bɔ nigériens bɛ bɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ bɔ fan wɛrɛ fɛ donc c'est comme si o y'a boli bɛɛ bɛ bɔ bɛɛ bɛ bɔ o de la c'est très important peuple ka peuple ka nin nin lettre in appuyer bubu vraiment nin diyara n ye o kuma k'a fɔ peuple ye an bɛ fɛn fɛn ɲini bi gouvernement y'a ta kɛ a tɔ tora anw ta ye hali bi n b'o de fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw an'an ka tabiyatigiw n'an ka danbetigiw donsotigiw donsokuntigiw an b'aw deli a ka bɔ an ka déclaration kɛ an ka nin lɛtiri in an k'a appuyer an ka gouvernement soutenir dirisa meminta bɔra ka hakilina min di an bɛ kɛ farafinna ka kumada ye an bɛ kɛ yɛlɛma bɛ don diɲɛ yɛrɛ kɔnɔna la gɛlɛya ni tɔɔrɔ caman b'an kan a bɛ kɛ sababu ye ka na yɛlɛma don bɛɛ kɔnɔ an yɛrɛ bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ an t'a k'an yɛrɛ dɛ an bɛ kɛ sababu ye ka kuma da di diɲɛ yɛrɛ eh, farafin dugu caman ma min bɛ nin ɲɔgɔn degun kɔnɔna la ni mission onusiennew fana b'u fɛ yen ni tubabu dɔw kɛlen bɛ nanzara dɔw kɛlen bɛ ka bolo biri u kan k'u tɔɲɔ donc vraiment an b'a ɲini an ka tɔnw fɛ politiki tɔnw association ka taa bila kulu o kulu n'i bɛ se ka bɔ ka déclaration ka gouvernement soutenir barisabula u k'a dɔn ko gouvernement ka nin lɛtiri in ko jamanadenw b'a kɔ ko gouvernement ka nin accusation in ko jamanadenw b'a soutenir n'i ko i bɛ armée fɛ sɔrɔsikɛ sara n'a kun ye armée ja n'a ye sɔrɔsiw jɔ u bɛ se ka marifa bila ka boli u tun bɛ k'u kisi saya ma mais n'a ma ɲɛ u y'u jɔ n'u ni tora a la ni jamana marabaaw ye bolo jɔ mɔgɔ dɔ la k'u sigalen b'o la a kɛ i n'a fɔ maliyɛn bɛɛ de ye bolo jɔ o tigilamɔgɔ la an man k'a fɔ k'a fɔ nin ye sɔrɔsi ko de ye nin ye gouvernement ko de ye nin tɛ n concerné an ka bɔ o kɔnɔ vraiment o tun ye an ka kuma tako fɔlɔ ye an bɛ bɔ o kɔnɔ ni o yɔrɔ ye an bɛ taa an ka kuma tako filanan na ee dirisa meminta an y'a ye k'a fɔ union européenne bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ faransi soutenir nin na o wagati kelen union africaine bɛ ka wuli k'a fɔ k'u b'a k'an ka nin dabila ale yɛrɛ tɛ ka courage sɔrɔ k'a fɔ k'an ka nin contrairement e ye fɛn fɛn fɔ nin ye union africaine yɛrɛ ka laɲini ye nin bɛnnen t'an cɛ hali ni faransi y'an faga a kɛ i n'a fɔ an fagabaga de y'an faga fa saya tɛ kojugu ye anw fan fɛ o wagati kelen na allemagne taara maroc u ka kuma sen fɛ affaires étrangères ministre muso da bɔra k'a fɔ ko mali mali ko kɛra ka kuma sigi senba ye u tɛ se ka mali t'u kelen na dɛ mm-hmm. ko wa ko mali tɛ se ka to risi bolo mm-hmm. awa dirisa meminta i ka ɲininiw ye mun fɔ nin na euh, d'abord n bɛ fɛ maliyɛnw ka fɛn dɔ faamu et puis farafinw ka fɛn dɔ faamu mm-hmm. an k'a utiliser k'a levier k'an appuyer a kan kosɛbɛ an bɛ nafaba sɔrɔ o ye jumɛn il y a fɛn fila bɛ sen na Eh, y a côté apparent ani en dessous mhm. bɛɛ ɲɛ bɛ min na mhm. ani min bɛ a duguma mhm. bibi na eh, union africaine union européenne plutôt tellement que a tila tilalen don hali différence ba tɛ a ni farafinna union africaine ni ɲɔgɔn cɛ différence ye min ye dɔrɔn union africaine est sous ordre de l'union européenne sinon union européenne tila tilalen don bi c'est-à-dire bɛɛ n'i kuntilenna fan bɛɛ n'i ta fan fo a tɔ a tɔ bɛ ɲini ka kɛ u bɛ ɲini ka bɔ k'u jɔ kɛnɛma ka kɛlɛ kɛ mhm. donc c'est le moment aussi an fana ka appuyer kosɛbɛ mhm. k'u tila i n'a fɔ u ye min kɛ an na mhm. conférence de Yaltaw ni fɛnw na k'an tila ka se an na u fana tilalen don an fana b'u pousser kosɛbɛ i m'a faamu k'u sama sama k'u fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que ka se u la kosɛbɛ quoi parce que i ti tile fila mɛn k'i ma union eh, européenne ou bien hali otan yɛrɛ kɔnɔna na k'a jamana fila k'i t'u ye k'u bɛ clash la mhm. a illustration parfaite ye jumɛn mhm. Macron ni eh, eh, Erdogan filɛ nin clash la mhm. Turquie président alors que Turquie bi otan kɔnɔna la a kɛra Algérie a kɛra Algérie u bɛ clash la i m'a faamu donc o b'a yira k'a fɔ bɛn tɛ bɛn tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ mhm. même si na waati dɔ kɛra la Allemagne ka eh, eh, eh, comment dire u ka diplomate dɔ y'a fɔ yan nɔ k'a fɔ ko ko mali bɛ ka sira min ta ko bon olu b'a partager mais k'u tɛ se k'a fɔ kɛnɛma parce que k'olu bɛ regroupement dɔ kɔnɔna la ko solidarité b'olu obliger olu ka fɛn dɔ fɔ kɛnɛma imagine i m'a faamu mm. même n'a sɔrɔ o ye pour que k'an fana tulokɔrɔla kuma duman fɔ an ye i m'a faamu pour que ka se ka fɛn dɔ sɔrɔ quoi mm. mais a bɛ eh, révélateur fɛn dɔ révélateur don mm-hmm. i m'a faamu mm-hmm. donc o b'a yira k'a fɔ an bɛ se k'o pousser ka an sago sɔrɔ o la mm-hmm. o ye kelen filanan ye jumɛn o ye eh, Allemagne diminenba don Russie kɔrɔ i m'a faamu Europe bɛɛ kɔnɔna la jamana damadɔn de bɛ yen nɔ Allemagne ni Allemagne tɛ fɔlɔ ye filanan don ou bien sabanan don min bɛ yen nɔ ni a dépendnen don Russie gaz la 40 pour cent de consommation 40 pour cent et puis Russie ko k'u bɛna gaz tigɛ ni n ma fili gaz in kan ka tigɛ sini ou bien bi ala ka kɛ sini ni Russie ye gaz tigɛ i m'a faamu wa o ye Allemagne fɛ yen nɔ a ni nɛnɛ bɛ gɛ nɛnɛ nɛnɛ bɛ sɔn ka et puis surtout u b'u k'u sɛnsɛn ka se a ma a bɛ juguya kosɛbɛ i m'a faamu wa donc o tɔɔrɔ bɛ u kan o o dimiya b'u kan quoi mhm. donc u t'a dɔn u bɛn'u ta sara Russie la cogo min na mhm. donc olu dun bolo bi Russie ni mɔgɔ min ka di ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan o ye mali ye donc n'i sera ka fɛn dɔ kɛ mali la c'est mhm. comme si n'i ye fɛn dɔ kɛ a kɛ i n'a fɔ n'i bɛ muso kɔ voilà n'i m'a sɔrɔ i b'a den bugɔ i b'a den bugɔ awɔ n'i bɛ mɔgɔ la ɲini n'i m'a sɔrɔ i b'i i b'a den gosi exactement donc olu bolo olu ka se ka na gɛlɛya dɔ da anw kan donc pour que ka se ka Irisila sɔrɔ irisila sɔrɔ n'a ye o bɛ alima in ka kɛlɛ la alima in ka kɛlɛ dɔ fana ye jumɛn ye tuguni alima in fana bɛ fɛ k' yɔrɔ y'a fɛ yen ko ko ko dɔrɔn de vto ko a ka kɛ defasɔn k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ alima in fana bɛ fɛ k'i pɔosisiɔni ali faransi yɛrɛ kɔntu la yɔrɔ kɔnɔnada la dɔnkuc ni alima bɛ fɛ k'i psɔni i b'a fɔ yɔrɔ kɛ alima in ka lidresiku ta sla szɛrezrezɔnna u bɛ szɛ internationaux la mhm. Allemagne fana ka sanfɛla ta o la mhm. donc o de la i b'a ye u ka ministre d'abord avant que u ka ministre des affaires étrangères ka na mhm. Allemagne presse de fɔlɔ nana u ye min kɛ anw nɔfɛ a bɛ kalo kelen bɔ ko Mali problème sera niveau dɔ la euh, ko olu kun bɛ to ka u bɛ France 24 ni fɛn ninnu de lajɛ u bɛ Mali kibaruya ta donc u fana nana cette fois ci

n'i bɛ fɛ i ka dɔn n'i bɛ fɛ jɔyɔrɔ ka y'i la mali sujɛ de don i mali sujɛ i b'a ta dɔnku n'i sera ka sanayɛlɛ sɔrɔ mali sijɛ la i bɛ se ka plasi sɔrɔ siri sike bɔnjali ntrsona kan dɔnku ala in fana bɛ ka na pur k'a jira erɔpu la k'a fɔ ko mali sujɛ ale bɛ fɛ k'a ta e bɛ erɔpu kɔnɔna na k'i psisɔnnen i b'a fɔ ma ka se ka plasiba sɔrɔ erɔpu kɔnɔna la parce que bi bɛna yɔrɔɔrɔpu kɔnɔna la n'i tɛ fɛn fɔ suma dɔrɔn cɛsire cɛ fɛ i b'a fɔ ma dɔn ala in bɛ' se ka san sɔrɔ kan a dɔ fana ye jumɛn ye tuguni mm-hmm. o ye aujourd'hui vous savez ni faransi tagara yɔrɔ o yɔrɔ la mm-hmm. dɛmɛbaga dɔw b'a la kɛlɛ bɛ kɛ mais kɛlɛ kɔfɛ mm-hmm. i b'a sɔrɔ hali n'a ni jamana dɔw man di jamana min don a bɛ sɔn a bɛ taga négociation na avec ce pays là pour que a bɛ se ka tɛmɛ o fɛ ka fɛn dɔw sɔrɔ quoi et aujourd'hui au Mali faransi kɔni tɔgɔ tɛ se ka don foyi la i m'a faamu mais Euh, place fitinin bɛ Allemagne bolo fɔlɔ ka se ka fɛn dɔw kɛ fɔlɔ parce que ale ma parce que jusqu'à euh, présent Allemagne de kɛra jamana fɔlɔ ye min y'an ka indépendance lakodɔn mhm. donc o lienbaw ni fɛnw bɛ yen mhm. i m'a faamu donc mhm. Allemagne France bɛ ka essayer ka tɛmɛ ni Allemagne ye k'a fɔ k'a bɛ fɛn dɔ sɔrɔ Mali la ani kɔkanna fana na quoi donc o siraw fana bɛ yen nɔ mɔgɔ minnu bɛ mɔgɔ dɔ u ka u kɛlɛlen don cogo o cogo s'il s'agit de venir ka na farafinna ka gɛrɛntɛ da aw kan pour que u bɛ hɛrɛ dɔ sɔrɔ i b'a ye u b'u bolo di u b'u bolo di ɲɔgɔn ma même n'u kan ka marifa ci ɲɔgɔn na u b'u bolo di ɲɔgɔn ma quoi donc

o bɛ se k'a yɛrɛ to yen faransi k'a manipuler tan cogoya min na c'est là où je me pose la question est-ce que après la deuxième guerre mondiale Allemands hakili la ko ils sont indépendants mais jusqu'à présent ils sont occupés sinon s'ils étaient indépendants Allemagne kun kan ka dɔn bi ko ale kun kan ka faransi de gɛn ka bɔ mali la hein, depuis 1960 min kɛra n'o ye ka mali indépendance reconnue ale kun kan ka na o sira de fɛ et puis a kun bɛ place ba sɔrɔ mali la mais si n'est pas si l'Allemagne n'est pas indépendante ni jusqu'à présent 1945 o idéologie n'o siraw de bɛ yen nɔ forcément Allemagne bɛ to France ka jɔnya kɔnɔna la an bɛ min ɲini Allemagne fɛ mhm. an bɛ min fɔ Allemagne o ye jumɛn u ka bɔ France ka jɔnya kɔnɔna la mhm. u bɛ se ka fɛnba sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ France tɛ quoi mhm. et puis u kana ɲinɛ k'a fɔ ko France bɛ ka balo olu la France bɛ ka taa couple franco-allemand don ta France bɛ profiter Allemagne tɔgɔ la ka tiɲɛniw kɛ alors que le peuple allemand c'est un peuple qui est qui qui c'est un peuple intéressant qui est intelligent u ka bɔ France kɔ u ka hɛrɛ t'a la quoi ok u ka bɔ faransi kɔ u ka hɛrɛ t'a la donc o kɔrɔ ye min ye dirisa mɛ an fɛnɛ fɛn k'an profiter k'u bila ɲɔgɔn na quoi ouais mais c'est à dire c'est la réalité quoi imaginez e k'a jateminɛ eh, a jateminɛ kɛ mhm. eh, allemagne ye faransi minɛ lɛrɛ damadɔni de kɔnɔna la mhm. ka kɛlɛ to sen na il a fallu que diɲɛ bɛɛ de taara pour que ka se ka o bon bɔ donc o jamana bɛ niveau min na comment est ce que aw bɛ se k'a to nin jamana in bolo foyi t'u bolo fo et puis Allemands kan ka min faamu et puis hali diɲɛ bɛɛ jamana bɛɛ kan ka min faamu o ye jumɛn la France est arrivée à son déclin i m'a faamu wa mɔgɔ bintɔ n'i y'i dulon a la i bɛ bin a nɔfɛ de aujourd'hui la France est vomie par l'Afrique la France est vomie par le continent asiatique aujourd'hui i m'a faamu wa n'i ye fɛn continent asiatique ta belebeleba min bɛ o ye Chine ye u ni Chine man di donc ça veut dire que la France est vomie par les deux tiers ni n b'a fɔ a ka ca n'o yɛrɛ ye

vous savez comme bamanankan na an ka mɔgɔkɔrɔba ko kalan ni kodɔn tɛ kelen a kalanna mais a tɛ kodɔn o de y'o différence ye anw ma kalan kosɛbɛ mais kodɔnna ka ca anw fɛ yan olu kalanna kosɛbɛ mais kodɔnna ka dɔgɔ u fɛ sinon ni kodɔnna ka ca u fɛ yen u tun kan ka faamu ko an mɔkɛw ye ninnu mɔkɛw mara cogo min na ni denmisɛnnin ninnu bɛ kodɔn dɛ u tɛna sɔn a ma an ka sira falen et puis hali n'i y'u gɛn cogo jateminɛ n'u k'u jateminɛ est ce i b'a kalama ko u ka gɛnni échelonner k'a lajɛ a daminɛ la médiaw de a daminɛ oui. médiaw ni ambassadeur de la oui. ka tila k'a daminɛ même u ka valet minnu bɛ yan n'o oui. ye CEDEAO ka représentant ye mm -hmm. i b'a kalama ko Mali ye furannan ta dɔɔni dɔɔni de ka nɔgɔ fitininw labɔ fana ka se nɔgɔ kumaba et puis u y'a bɛɛ kɛ ni taasi de ye hɛn mhm. i yɛrɛ i yɛrɛ bɛ min fɔ u tɛ u t'a u t'i gɛn dɛ i yɛrɛ kumakan c'est vrai i b'o mun sɔsɔli min kɛ tu sais que i b'a dɔn ko nin bɛ nin ye eh, sommet min kɛra Union africaine ni Union européenne ni ɲɔgɔn cɛ mhm. mali kɛra sababu ye ka éveil ba éveil hakili lakununba dɔ de kɛ dirisa an y'a ye k'a fɔ même sanction ba minnu bɛ ta mali kɛra sababu ye ka misali di ko sanction tɛ solution ye fɛn minnu bɛ se ka jamana lase révolte ma a y'a hakili so ma n'i ye union européenne union européenne ni union africaine ka sommet jateminɛ k'a lajɛ mali kɛra sababu ye ka diɲɛ yɛrɛ bila diɲɛ y'i miiri fɛn caman na k'a fɔ ko jɔnya dɔ bɛ yen hali n'a ma ban kɛnɛ kan a banna hakili kɔnɔ mali ka situation y'o caman yira donc vraiment i ye nin min fɔ nin ye pour que k'a kuma sɔn ji la bubu n bɛ na yan sisan sisan ni japonais de tun bɛ kuma la k'u mago bɛ interview la mali situation kan vous savez o ye japon ye donc ça veut dire que bi bi in na non seulement bɛɛ b'a intéresser mali la mali c'est à dire dans peu de temps vous savez Mali bɛ kɛ ni a bɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ leçon de diplomatie ye quoi unhun jamanaw bɛ na utiliser unhun jamanaw bɛ na na mɔgɔw bɛ na na yan nɔ ka na comme si a filɛ ne ka kɛ cogo min na unhun vous savez eh, an an kɛrɛfɛ jamana ne tɛ jamana dɔn an kɛrɛfɛla la minnu ka eh, eh, jeunes tɛ na yan nɔ k'a fɔ vraiment Mali filɛ ne ka nin kɛlɛ min kɛ pas u ka président tɛ dɛ mais sur le plan international pour que ka se k'an bɔ jɔnya kɔnɔ quoi mhm. u bɛ na ka n'u inspirer an ka kɛlɛ kan pour que o fana bɛ se ka impérialisme kɛlɛ u ka jamana kan cogo min na donc ça veut dire a bɛna don histoire la nin kɛlɛkɛcogo bɛna na kalan denmisɛnninw kun mhm. et puis laɲiniba dɔ bɛ n bolo mhm. a la ka ɲɛsin an ka jamana ɲɛmɔgɔ ma fɛn Boubou Mabel o ye jumɛn ye vous savez américains tagalen vietnam u segilen ka na vietnam u taara hollywood la ka réalisateurs ta ka cinéastes ta ka film kɛ Macron ka o don na algérie taa Macron da magara yɔrɔ la k'u ni cinéastes bɛna baara kɛ u ni réalisateurs bɛna baara kɛ ko pour que ka tendance falen a kun ye jumɛn an bɛɛ bɛ jabaraniw de kɔrɔ bi ni min tɛ tele filɛ la i bɛ réseaux sociaux kan i ka téléphone ta i m'a fɔ ma a jateminɛ kɛ tellement que feuilleton ni film ka di mɔgɔw ye donc ni fɛn min donna filimu kɔnɔ k'o ye tiɲɛ ye i b'a sɔrɔ k'a lajɛ an bɛɛ b'a sɔrɔ k'a lajɛ mm-hmm. par fini n'a yirala filimu na ko min ye sebaga ye bɛɛ bɛ da o de la n'a yirala filimu na k'a fɔ ko min ka ɲi mm-hmm. bɛɛ bɛ da o la n'i y'a ye filimu kɔnɔ bi bɛɛ bɛ acteur ta ka bancɛfu bila mun wɛrɛ don parce que a yirala filimu kɔnɔ mm-hmm. ko an ye tɔgɔ da dɔ la k'o ye acteur ye k'o ye ɲumankɛla ye k'o ka sira kan ka ta an ye tɔgɔ da dɔ la k'o ye bancɛfu ye k'o ye jugumankɛla ye k'o kana ta donc c'est très important mali ɲɛmɔgɔw fana ka réalisateurs ni cinéastes fara ɲɔgɔn kan c'est à dire ko min filɛ ka kɛ sen na a ka kɛ filimu ye quoi a ka kɛ filimu ye a ka kɛ documentaire ye a bɛ mara a bɛ se ka to yan nɔ et puis denmisɛnnin minnu bɛ nalen an kɔ minnu tɛna na se ka livres kalan minnu tɛna na se k'a sɔrɔ fɛnw kan hali jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛna a réalités ye telew ni fɛnw na o la o image bɛ kɔn nkalon caman ɲɛ ninnu bɛ fɛ ka min labɛn. c'est vrai voilà parce que hali o la n'i ye jateminɛ kɛ ɛɛ euh, euh, fɛn tɔgɔ ye di Gossi charnier min ye Gossi de ye. Mhm. n'i ye jateminɛ kɛ o kan faransi fɔlɔla k'a da ka presse de ma mhm. faransi armée fɔlɔla ka image da ka presse de ma presse bɔra n'a ye mhm. n'i kun ye ne kɛ mali gouvernement ye ko ne ye mali état ye ne fana kun bɛ taa ni ORTM ye. a fana kun ka taa reportage kɛ yen et puis hali an bɛ ka France 24 ni RFI kɛlɛ fɛn caman na yani an k'u kɛlɛ an bɛ se k'u ladege a la o o ye mun ye u bɛ ka taa témoignage minnu kɛ terrain sanfɛ ka taa mɔgɔw ɲininka u b'a fɔ armée malienne nin kan na mais mun na an fana tɛ mɔgɔw ɲininka minnu fana b'a fɔ ko a an ye tubabuw fana ka mɔgɔw sara ka bɔm da o témoignage baden bɛ yen o moi je veux que an yɛrɛ fana ka presse k'a yɛrɛ bila niveau dɔ la an ka bɔ critique ninnu kɔnɔna la an ka essayer k'a lajɛ ninnu tɛ se ka seereya sɔrɔ anw ka jamana kan mhm. ka seerew ɲini mhm. k'u yɛrɛ mandiya an yɛrɛ mun tɛ ye jamana ye an minnu balimaw don mɔgɔ fana bɛ sɔrɔ min bɛ seere fana da anw ma ka ninnu yɛrɛ fana fɔ k'u mangoya mhm. donc i ka nin an ka essayer kuma dɔ la ni kuma dɔw fɔra an kana négliger parce que an b'an to tan Macron ka nin discours filɛ nin ye deux dix ans quinze ans après an bɛna k'a fɔ film bɛ tila ka bɔ ka tendance yɛlɛma tila ka an bila jɔnyaminɛ kelen kɔnɔ hakili la tugun an yɛrɛ b'an sigi ka tila ka forfait ta k'o télécharger ka tila k'o partager an dama ni ɲɔgɔn cɛ f'an bɛ tila k'o ko bila an yɛrɛ ka a b'a fɔ cogo di statut kan bɛɛ b'a sɔrɔ bɛɛ b'a lajɛ parce que maliyɛn yɛrɛ de bɛ participer communication dɔw promotion kɛli la hali terrorisiw b'an ka sɔrɔdasiw fagali min kɛ ou bien an ka camps bɛ cili min kɛ mais an yɛrɛ de b'a image ta k'a fili fili

i m'a fɔ ma mɛ deba de fɔ nin sujɛ sugu ninnu kan u b'u yɛrɛ zerifa la sadu ka bɔ zerifu kɔnɔ bɔ zerifu kɔnɔ ni deba de fɔ ninnu kan ka kɛ o yɛrɛ min na sadi a dɔgɔlenba ye siyɛn saba siyɛn naani sɛmɛni kɔnɔnada la i m'a fɔ ma ni deba de fɔ ninnu ka kɛ mɔgɔ ka wele mɔgɔ ka taa kuma kɛ i m'a fɔ ma parce que o jodi jumɛn o jodi mɔgɔ ka dɔgɔ o yɛrɛ min na bi mɔgɔ min tɛ e ni ne y'arese mɔgɔ min t'an ka debo y'arese bɔn n'o yɛrɛ u y'a ye k'a fɔ ko vraiment an bɛ ka kuma minnu fɔ nafa bɛ a la mhm. pourquoi pas chaîne nationale kan a tɛ taga kɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye i m'a faamu wa an fana ka to k'o da fiɲɛ na an ka chaîne nationale kan. non mais ni et puis e yɛrɛ ɲɛ b'a la mun y'a kɛ diɲɛ même même officiel caman bɛ i méfier mɔgɔ la. oui ni chaîne nationale yɛrɛ bɛ k'a méfier jama la. mais officiel b'a méfier la. a b'a a b'a a b'a méfier parce que bi bi in na anw jigi kan ka kɛ bi anw ka France vingt-quatre n'an ka RFI kan ka jɔn ye bi. oui o ye an ka ORTM de ye. oui mais n'a fɔra bi. oui a bɛ maliyɛn yɛrɛ kunna ko RFI de y'a fɔ e bɛ se ka da cogo di Serge Daniel la ka tɛmɛ Tamsir Diabaté kan ah e bɛ se ka da Serge Daniel la cogo di ka tɛmɛ Salif Sanogo kan mais voilà des grands journalistes oui. voilà des grands minnu kan ka référence di kunnafonidila misɛnninw yɛrɛ ma i kɛra page o i kɛra blogueur ye o i kɛra activiste ye o e yɛrɛ kan k'a fɔ ok an yɛrɛ ka karisa de fana y'a fɔ c'est tout karisa de fana y'a fɔ voilà bon ne ne aw y'aw ban kun aw tɛ écrit kɛ aw ka plume a y'o da aw ka e, e, e, programme jamana kunkan kuma yɛrɛ fɔli ka dɔgɔ a la kosɛbɛ mais an bɛ boli ka taa a ka kalan yɔrɔ min na min b'an ɲɛna kuma fɔ an bɛ taa yen même n'i ye page b'a la ka vue ni fɛn dɔw sɔrɔ mais dɔwɛrɛ tɛ o parce que u ka telu hali n'a y'a sɔrɔ a bɛɛ man ɲi mais n'a y'a sɔrɔ jamana yɛrɛ fana ka kunnafonidiso ka telu ten oui c'est-à-dire waati dɔ la i b'a dɔn mɔgɔ bɛ mɛn k'i yɛrɛ da de fɛn dɔ la parce que euh, n'i kumana on ne sait pas c'est comme si i bɛ ka auto promo sugu dɔ kɛ ou bien k'u bɛ ka yɛrɛ fɔ mais alors à un moment donné fɛn dɔ bɛ yen nɔ i b'a fɔ dɔrɔn pour que ka komi i kelen tɛ nɔ déjà jamana ka a nafa sɔrɔ n filɛ k'a f'i ɲɛna sisan imaginez espagnol bɔra fo espagne ka na ils veulent u mago bɛ ne ka interview la mhm. eh, chine japonɛw bɔra fo japon ka na u mago bɛ ne ka interview la mhm. eh, eh, tile tɛ bɔ ka bin ko rfi ma ne ɲininka fɛn dɔ la ne de b'a fɛ non non an ka jamana y'aw gɛn ne tɛ kuma ka fɛn na tuguni quoi mais ça veut dire qu'an bɛ ka fɛn dɔ fɔ bubu fɛn min ni a bɛ a bɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ arranger comment est-ce que olu bɛ se ka bɔ fo kɔfɛ ka na ka na anw nɔfɛ ko anw yɛrɛ ka chaîne nationale bɛ yan Ahan. Non, non, non.
Ko an tɛ an tɛ. O k'olu yɛrɛ b'u méfier i la de. Olu yɛrɛ b'u méfier i la. I bɛ ka mun fɔ dɛ. A kan ka ma réforme kɛ. Voilà. An ka voilà. secteur de communication kan. Voilà. K'a fɔ an kana fɔ dɛ nin ye videomani ye dɛ. Nin ye ɛ ɛ ɛ nin ye dɛ. Yanni k'a fɔ kunnafoni ye fɛn dɔ de ye quoi. i bɛ se k'a ladilan k'a k'i mago ɲa voilà donc ne bolo an ka bɔ nin kɔnɔ an ka bɔ a complexe an ka bɔ nin complexe in kɔnɔna la n'o tɛ n'i tun y'a dan ne ma yɛrɛ ko caman bɛ kɛ hali témoignage sira fɛ ortm kan ka ye o baaraw la ka reportage ɲɛnamaw kɛ walayi mais ne bɛ dɔ ye eh, ne bɛ dɔ ye u ka eh, chaîne sanfɛ nɔ ko don o don a bɛna sigi quoi ko ale ye mali spécialiste ye quoi awɔ tubabu ka chaîne kan a ti 2 pourcent dɔn mali la voilà oh, walayi a ti 2 pourcent cɛ cɛ bonsima nin tɛ yan awɔ mais a bɛ t'i sigi k'ale mali k'ale mali ale ye mali spécialiste ye mais i b'a sɔrɔ o sujet kelen kan

comme an farala ka don yan an b'a f'u ye k'u hakili to a la kosɛbɛ k'u hakili to a la hakili to a la kosɛbɛ u kana i eh, ye min fɔ nin voilà. u ka bɔ nin voilà. présence in kɔnɔna ka bɔ a kɔnɔna moi je pense que olu bɛɛ de ta y'u ye quoi mhm. mun ye ɲuman fɔ o mun ye juguman fɔ o ortm de bɛ se ka bɛɛ lawuli bi ortm de bɛ se ka bɛɛ hakili lawuli bi i ka nin kuma in c'est vrai parce que n'a fɔra ko chaîne même burkina chaîne dɔ ye ne wele ka ne ka interview kɛ ni fɛn kɛ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la mhm. mali yɛrɛ ta i ye mun de k'u la Senegali bɛ ten Macky Sall ka taali la ne ka débat ni fɛn u intéressé la bon kuma dɔ la i bɔra k'a fɔ cogo min na RFI b'i wele sa a bɛ se k'i sɔrɔ nin heure la i yɛrɛ bɛ maloya i kana taa i kuma dɔw fɔli la parce que jamanadenw tɛna a faamu mais à un moment donné i bɛ obligé k'a fɔ olu de fɛ yen parce que i ka chaîne nationale i tɛ se ka taa a fɔ yen D'accord Dirisa o b'an bila ka taa an ka euh, question laban na mhm. an ka ɲininkali laban na an ka baro sigi laban na mais yanni an ka t'o la Dirisa Meminta i b'a kalama ko kɔsa in na Tunisie africainw ka afiriki dugu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ sigili dɔ la mhm. ɔ an y'a ye k'a fɔ ko euh, fɛn min ye euh, sahara occidentale ye mhm. ɔ olu ka représentant yera alors que gɛlɛya dun bɛ yen Maroc ko ko autonomie Algérie ko ko indépendance o gɛlɛyaw yelen donc u yelen salle kɔnɔ Embalo Sissoco n'o ye an ka CEDEAO ale de bɛ président na nin wagati in na ale bɔra salle kɔnɔ k'a fɔ ko eh, jamana ma lakodɔn Nations Unies ɲɛ ma k'o man ka sigi mais Drissa a b'o la tuma min na Macron y'a wele parce que o action in ma diya alizeri ye k'a ka taa yafa deli alizeri fɛ a y'i tilen ka taa alizeri ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ parce que i y'a fɔ cogo min na ni faransi n'i man di o t'a bali ka t'i fɛ yen a bɔra alizeri hali n'a y'a sɔrɔ il a été hué mais i b'a ye k'a fɔ a taara don olu la k'a ɲɛfɔ olu ye a bɛ mago b'olu la n'a y'a sɔrɔ u bɛ se ka mali daji cogo min na ɔ ni nin nana kɛ faransi dun de bolo bɛ CEDEAO kan ɔ Embalo ka t'i yɛrɛ ɲɛfɔ ale bɔra salle kɔnɔ kun min na an y'o ye kuma tɛmɛ sira don k'a yira maliyɛnw na mais an y'a ye k'a fɔ Tessit dirisa Meminta an ye kunnawoloba sɔrɔ hali n'i ma se ka da jɔnjɔn fɔ a su ko la tellement k'a ka ca nka an y'a ye minusma ni faransi kɔfɛ barikani kɔfɛ croix mhm. rouge yɛrɛ donna janfa dɔ kɔnɔ mhm. i ka ɲinini bɛ mun fɔ o kan euh, d'abord euh, i b'a dɔn ni Embalo tɔgɔ fɔra dɔrɔn moi ça me fait rire quoi c'est à dire euh, voici président dɔ filɛ président min n kɔlɔsilen don Ah, eh, eh, eh, jamana wɛrɛ sɔrɔdasi kɛmɛ wɔɔrɔ fɛ a yɛrɛ ka sɔrɔdasiw tɛ k'a kɔlɔsi. Ko CEDEAO de b'a kɔlɔsi. I m'a faamu. Et puis Burukinabɛ ni Sɛnɛgalaw de y'o contingent.
o bɔra perez yɛrɛ la kuwa mɛ i mɛ se perez ɲuman don dɛ parce que se perez bɛɛ la se yɛrɛ ka tuurubu bila ka taa mɔgɔ min kɔlɔsi ko sɔrɔsi hame t'a bolo o kɛra ale de wala dɔnku saba deke ni mɔgɔ sugu ka di tubabu ye kuwa si tɛ man ni pbili kuwa e y'o fɔ yan kɛ président ye fana ko parce que ko vraiment ko stabilité t'a fɛ yen donc o kɔrɔ ko sɔrɔsi kɛmɛ wɔɔrɔ in bɔra yɔrɔ min na mhm. n'olu ko i ka min kɛ i b'o de kɛ i b'o de kɛ i m'a faamu o de la o de la a taamatɔla Macron ko k'a ka veste bɔ k'a ka cravate de bɔ a ye duloki bɔ donc lui vraiment a t'a yɛrɛ bolo i m'a faamu a bɛ a bɛ ninnu dɔrɔn de ka baara la o de la waati dɔ la eh, fɛn dɔ ka di ne ye an ka mɔgɔw ye min adopté o ye jumɛn ye o ye diplomatie face caman ye quoi mhm. il y a une diplomatie de propagande il y a une diplomatie de communication il y a une diplomatie ka se ka fɛn wɛrɛ kɛ quoi i n'a fɔ Macron taara min kɛ eh, algérie o ye diplomatie de propagande ye quoi mhm. a b'a dɔn a tɛna na fɛn sɔrɔ algérie mais n'ale ni algérie yera maliyɛnw bɛ sɔn k'a fɔ k'a ni algérie ka di sisan dɛ mhm. donc anw fana bɛ dimi algérie kɔrɔ an ka culture la fɛn dɔ bɛ yen voilà n'i ni mɔgɔ jugu yera dɔrɔn kuma i fara tɛ voilà i bɛ dimi donc a b'a fɔ k'a b'an ni algérie bila ɲɔgɔn na ni mhm. o sira ye i m'a faamu donc n'an fana y'a faamu dɔrɔn a bɛ mun kɛ n'a taara ka bɔ Algérie dɔrɔn cɛ an ka cɛ cɛ cɛ an ka cɛ in bɔra aw fɛ yen nɔ cɛ a y'a maloya a diyara n ye donc au lieu que a ka a ka kɛ hɛrɛ a bolo a bɛ kɛ bɔnɛ a bɛ kɛ bɔnɛ mais a dun fana kɛra ten nɔ a bɛ kɛ bɔnɛ a bolo surtout yɔrɔ min na a sigilen a ka tabali min kan o taara arabu kan sɛbɛnni baarababa dɔ sɛbɛn ani anglais cɛ Algérie ma sɔn ka français la a yɛrɛ ka parti mɔgɔ dɔ tellement que ko in y'o tɔɔrɔ ko comment est-ce que mɔgɔ dɔ bɛ se ka taga France lamaloya Algérie ko hali pupitre sanfɛ ko français kelen sɛbɛnnen tɛ ka faransi président tɔgɔ sɛbɛn ko faransi président k'u bɛ to o tɔgɔ sɛbɛn arabukan na u y'a tɔgɔ sɛbɛn arabu de la c'est-à-dire a ka tagali a ye problème créer hali a yɛrɛ ka parti kɔnɔna la mais eh, bref eh, eh, voilà ka na min kɛra Tessit ni Lelehoye ni ɲɔgɔn cɛ ni n ma fili tɔgɔ in fɔcogo la mhm, voilà vous savez embuscade i b'a kalama fɔlɔ yɔrɔ in yɔrɔ min don a ka di faransi ye kosɛbɛ mhm. parce que zone de trois frontières e, faransi bɛ se ka profiter o fɛ ka don da saba bɛɛ fɛ ka don burukina fɛ ka don nizɛri fɛ hali ka don e, e, fan wɛrɛ fɛ pour que ka se ka gɛrɛntɛ se mali kan donc o yɔrɔ in ka di faransi kosɛbɛ parce que faransi bɔra ka t'i sigi nizɛri yɔrɔ in don frontière b'a ni nizɛri ni ɲɔgɔn cɛ donc n'a sera ka donda sɔrɔ a bɛ se ka an gosi à travers a ka mɔgɔ ninnu quoi mm. donc a bɛ se k'a to Burkina fana k'an gosi donc France bɛ yɔrɔ in fɛ o y'a girinkunba dɔ ye a girinkunba dɔ ye jumɛn tuguni mm-hmm. o de la u ka u ka eh, spécialiste lakalakatɔ ninnu dɔ y'a fɔ mm-hmm. parce que u man kegun quoi n'i ka kegun i tɛ nin kuma ninnu fɔ mm-hmm. ko olu ye san kɔnɔntɔn kɛ sisan ko olu tagalen ka bɔ Menaka eh, surtout zone de trois frontières in na ko ni armée sera ka réussir ko armée bɛna fɔ ko olu dɛsɛra yɔrɔ min na san kɔnɔntɔn ko anw sera k'a yɔrɔ sécuriser kalo damadɔni kɔnɔna la donc imaginez nin kuma ni nin fɔra i ye dɔrɔn e b'a faamu directement a bɛ fɛ k'a fɔ de n bɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que aw ka échec kɛ effectivement comme u man kegun quoi mhm. i n'a fɔ ma voilà donc o b'a la mhm. yɔrɔ in u bɛ insécurité totale kɛ a sabanan ye jumɛn min qui est très important mhm. aujourd'hui Gatia MSA olu ni CMA ka jan ɲɔgɔn na pour le moment pour le moment et puis eh, Gamou il a décidé ale waati dɔ la ni fɛn dɔ tun bɛ yen n'an tun m'a faamu après n'an y'a faamu il a décidé ka eh, Mali ka affaire kɛ i m'a faamu alors que de l'autre côté CMA de bɛ yen i m'a faamu donc il faut que u bɛ fɛ k'a yira eh, eh, eh, hali eh, eh, comment dire la an balima tuwarɛgɛ ninnu bɛ yɔrɔ min na ko ni mɔgɔ o mɔgɔ y'a kanu ka gɛrɛ Mali de la i tɛ lafiya quoi a jateminɛ attaque tɛ ka ban Menaka zone na mhm. alors que fo u yɛrɛ ka journaliste b'a fɔ ko kidali ko ko kidali sécuritélenba don kidali mara la fo foyi tɛ kɛ mais yen fɛ mara la attaque ba bɛ kɛ pourquoi il faut que u ka pression kɛ mɔgɔw kan mɔgɔ minnu y'a kanu ka gɛrɛ mali la donc n'u ye pression k'olu kan ni mɔgɔ min bolila et puis u ka journaliste bɛ k'a yira tuguni o don la MNLA ka congrès senfɛ ko menaka kaw bɛ ka boli ka taga kidali pour dire à menaka abandonner mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'u ye marifa ta n'u bɛ Menaka n'u ko k'u bɛna désormais k'u bɛ gɛrɛ armée la mali la a ye fara olu la lakana bɛ sɔrɔ kidali yan fan de fɛ a ye taa fara kidali mɔgɔw kan mm-hmm. Mm-hmm. pour que ka CMA ka camp gonfler i m'a faamu wa donc o laɲiniw bɛɛ b'a kɔnɔ donc o de la u bɛ ka gɛrɛntɛba boli yɔrɔ in kan donc embuscade kɛlen vous savez a ah, bubu a gɛlɛyara mm-hmm. eh, mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu ye jaabi sɔrɔ minnu don min na ni avion ninnu nana n'u ko ko albatros ye entraînement kɛla dɔrɔn a kɛra sari contre jeliba a kɛra bu u ye gosili cogo dɔw fɔ albatros ninnu kan n tɛ n'a fɔ parce que peut-être a bɛ se ka kɛ a b'a to mɔgɔ ninnu bɛ précaution ta prochainement i m'a faamu albatros ninnu suguya ninnu kan mais an ka mɔgɔ ninnu kɛlen k'u gosi a su kɔni ma se ka da dɔn

kɛnɛ kan n'aw ye mɔgɔ o mɔgɔ minɛ a jamana ye souveraineté b'a bolo indépendance b'a bolo a mɔgɔ ninnu n'a y'u minɛ a b'u di autorité de ma a b'a hakili t'o la a bɛ se k'a fɔ bon droit de l'homme ko mɔgɔ kana bugɔ mɔgɔ kana ɲani mais a tɛ boli n'u ye u ye nin mɔgɔ ninnu ta ka boli n'u ye ka taga Niger de donc o kɔrɔ mɔgɔ ninnu bɔra Niger de ka na an b'a yɛrɛ ɲini ɲininka fɔlɔ ka so u taara u ka so de parce que u ta ka boli n'u ye ka taa Niger pourquoi alors que MSF bɛ Gao u bɛ Sévaré aw yɛrɛ ka mɔgɔ b'u furakɛ pourquoi a taara ni ninnu ye Niger kelen filanan munna a y'u minɛ a y'u ban k'u di autorité ma a bɛ se k'u di autorité ma k'u suivre a ma sɔn k'o kɛ sabanan ye jumɛn pour quel motif terroriste eh, ni lakanani bonyana waati jumɛn fo ka se MSF bi a yɛrɛ ka mɔgɔw ka vie bila en danger en, danger. en plein combat ka don en plein combat ka don ka taga ninnu ta ça veut dire que u taara mɔgɔ minnu ta olu ka vie c'est plus important ka tɛmɛ hali MSF yɛrɛ mɔgɔ minnu taara kan et an dun b'a dɔn k'a fɔ terroriste kɔni ka diɲɛlatigɛ terroriste ni tɛ se ka bonya MSF bolo ka se o ma donc ça veut dire que u taara mɔgɔ minnu exfiltrer terroriste tɛ o de la ni ni mɔgɔ ninnu kun o de la ni mɔgɔ ninnu peut-être ils se sont dit attention hein Mali ye preuve dɔ sɔrɔ an contre la mhm. conseil de sécurité la o réunion ko kuma bɛ sen na tɛ si a ye mɔgɔ minnu bila ka taga ni mhm. maliyɛn ninnu si jamais ni maliyɛn ninnu minɛ aa Bubu o kɔni kɔrɔ ko fɛn fɛn bɛ yen o bɛɛ ye fu ye nin kelen b'a bɔ nin kelen b'a bɔ nin kelen b'a bɔ nin kelen ka fisa ni preuve ta donc an ka fɛn bɛɛ kɛ hali ni MSF bi to a la an ka taa ninnu ta et puis i b'a kalama MSF yɛrɛ min ye a ko yɛrɛ bɛɛ min y'a ko créer Bernard Kouchner mhm. France ministre kɔrɔ mhm. e yɔrɔ n'i ye France ministre kɔni ka fo ka taa fɔ ko buru fiyɛra e i bi to yen mago jɔr'i la waati o waati i bɛ bila en activité dugumana la donc c'est comme si faransi de taara ninnu exfiltrer ka bɔ n'u ye Bubu ka taga n'u ye Niger mais sisan ee Dirisa est-ce que nin t'an yɛrɛ ɲininka k'a fɔ MSF est-ce que ninnu tɛ

téléphone bɛ ne bolo Bubu n b'i wele dɛ n b'i ladɔnniya n b'i ladɔnniya ou bien e bɛ fɛ ka taga gosili attaque kɛ yen fɛ ne b'a dɔn n'i taara gosili kɛ i totɔ Bubu n b'i wele dɛ sira cogoya man ɲi ou bien yɔrɔ cogoya man ɲi donc MSF ni mɔgɔ ninnu bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ information d'i ma donc o la u ka service de renseignement mɔgɔ minnu na olu ta bɛ kɛ information ɲini ye eh, yɔrɔ kan ani eh, les forces en place olu b'o di i m'a faamu donc sɔrɔdasi minnu b'a la olu ka baara bɛ kɛ jumɛn les missions secrètes olu b'o kɛ donc n'u bɛ taga u b'u déguiser comme déjà a document b'u bolo a fɛn b'u bolo a kɛra MSF a kɛra Croix Rouge donc olu b'u déguiser sisan nɔ opération eh, secrète minnu kan ka kɛ ni a tɛ se ka taa ni sɔrɔdasi tɛ parce que i tɛ se ka civil recruter k'a fɔ k'a ka taga mɔgɔ exfiltrer quoi. il faut être militaire pour être pour que ka se ka mɔgɔ dɔ exfiltrer sur le champ de bataille. ça c'est vrai civil civil tɛ se k'a kɛ.
civil tɛ se k'a kɛ. civil tɛ se k'a kɛ parce que n'i ye civil bila ka taa mɔgɔ exfiltrer a yɛrɛ bɛ sa o. i m'a faamu il faut que que tu sois militaire. Mhm. que tu saches que eh, ni avion in bi ni, nin avion sugu b'u bolo a bɛ nin bombardement kɛ a bɛ kɛ nin cogo la a bɛ kɛ nin cogo la nin marifa sugu b'a mhm. donc i bɛ se ka taga donc u bɛ militaires bila ka na olu bɛ taga. et puis fiɲɛ sɔrɔ adapté n'o tɛ champ de combat la quoi donc olu bɛ taga olu ka baara bɛ kɛ jumɛn ka mission secrète kɛ soit ka taga mɔgɔ dɔ attaquer

u ka taa et tɔ minnu bɛ yen nɔ u ka mission danga sira la quoi c'est à dire u kana taa eh MINUSMA mɔgɔw ka circulation restreinen don cogo min na u fana ka circulation ka restreint et puis a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen n'i y'a dan ne yɛrɛ ma quoi han mhm. n'i y'a dan ne yɛrɛ ma ne bɛ n ka élément de bila a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sisan ka enquête k'a bɛɛ la k'u bɛɛ taa yɔrɔ dɔn yan k'u bɛɛ na yɔrɔ dɔn yan k'u recenser voilà tɔ misɛnnin minnu bɛ yen an t'olu fɔ kɛnɛma après an b'olu di quoi ouais mais c'est ni médecin frontière bolila tan ka taa Niger ta bɛ sɔn ka saga bɛ segin ka na Mali kɔnɔ tugun bon là n bɛ question poser Sevarekaw ni Gawokaw kunna vraiment u kan ka u kan ka taa médecin sans frontière kan ka compte rendu kɛ Sevarekaw ni Gawokaw ye comme u bɛ yen de Aa n'u tun bɛ yan ne tun bɛ mɔgɔw laban n'ale man fɛ se kɔntu ye kin dɔnuru sa u ka teriurusu d'a ma nu b'u d'a ma u ka kɔntarandi kɛ p an ka fa a ye ta ka bɔ yan pa que sa pamari i m'a fɔ ma i ma z cɛ a jate minɛ dɔrɔn mali sɔrɔsi hakɛ min sara sibi hakɛ min sara dugu hakɛ min jenina mɔgɔ minnu y'anw dugu ci k'o civilw faga k'o sɔrɔdasiw faga olu de exfiltrétɔ filɛ nana olu fana nɔfɛ ne bolo ah. armée bɛ diɲɛ yɛrɛ ka baara de la aw taara olu de exfiltrer k'aw bɛna tila k'a sigi anw kɛrɛfɛ ka tɛmɛn anw ɲɛ na ouais
ouais ouais non Gawo ni fɛn kan ka
u ye manifestation min kɛ kɔsa in na ko Barkhane ka taa o kelen de kan ka kɛ médecin sans frontière kan ka taa ka taa ka bɔ Gawo ka taa ka bɔ Sevare mais est-ce que olu yɛrɛ olu fana t'an anw fana jateminɛ an minnu fana bɛ faaba kɔnɔnaw la parce que n'anw ma tableau ɲuman jira minnu bɛ dekun cɛ la mhm. parce que le temps que o de y'a to ne kuma daminɛ la i ka kuma bolila kan est-ce que don dɔ ma se an bɛɛ ka wuli nin bolofara kuntan ninnu kama mhm. parce que ne jateminɛ kɛ ninnu ye nin ta cogo min na mhm. dirisa doute tɛ nin na ninnu ye militaires de ye même si c'est des médecins c'est des médecins militaires même si c'est des médecins mais i b'a bila ko missionnaires kɔni don u bɛ mission wɛrɛ kɔni na kɔni n'u nana en plein mais ka tila ka boli u sera Lelehoye fana u ye mɔbili tila fila ye yanni ka Niger sira ta u y'u tila fila ye su bɛ dɔ kɔnɔ banabaatɔ bɛ dɔ kɔnɔ c'est des commandos ah eh mais u bolila dɛ

i m'a fɔ et puis an ye dugu et puis i b'a kalama ko an ka complot fɛn fɛn contre ninnu an b'a bɛɛ découverte kɛ hali n'an ma se ka solution sɔrɔ a la mhm. an kɔni b'a dɔn nin tɛ jɛlen tɛ nin fini tɛ i b'a dɔn ko eh, bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko sumani kun ye ka hakɛ dɔn ni mhm. hakɛ dɔnna a bɛ baara nɔgɔya mɔgɔ n'i sera k'i ka gɛlɛya ju dɔn mhm. Dirisa a b'i permet ka solution ɲini quoi même n'a y'a sɔrɔ a moyen bɛɛ t'i bolo i kan ka moyen fana ɲini mɔgɔ min fɛ i b'o dɔn c'est pour ça Mali ka partenariat filɛ nin ye avantage fɔlɔfɔlɔ ye mun ye Mali b'a ka besoin de exprimer que ça soit sur le plan militaire, sur le plan économique, financier et consort. Oui. K'a dɔn ne kan ka taa karisa fɛ, ne kan ka nin ɲini karisa bolo. Donc, vraiment, ninnu ye baaraw de ye minnu n'a kan ka saluer. Dirisa Meminta baro sera a kuncɛ yɔrɔ ma, i bɛ se ka mun ladilikan di nin kuma bɛɛ kɔfɛ? D'abord, i ye yɔrɔ min fɔ, n b'o yɔrɔ appuyer fɔlɔ. Mhm. Il est temps euh, an ka fara ɲɔgɔn kan. Mhm. C'est-à-dire, ni n ko k'an ka fara ɲɔgɔn kan, mhm. ka gɛrɛ ɲɔgɔn na, ka ka kɛlɛ dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Oui.

i m'a faamu an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ maintenant an ni min tɛ ka kɛlɛ kelen kɛ n'an ko ko an t'an ka kɛlɛ kɛ ko f'o tigi ka na fara an kan donc o kɔrɔ k'an yɛrɛ tɛ fɛ ka kɛlɛ kɛ tuguni quoi o b'an ka kɛlɛ tiɲɛ quoi donc il est temps mɔgɔw eh, ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ensuite an ka priorités fana dégager bubu c'est très important i m'a faamu wa waati dɔw bɛ to ka kɛ mɔgɔ bɛ to ka sujet dɔw bila sanfɛ c'est secondaire

awɔ ou bien eh, eh, dirisa ni bubu man di bubu man di ou bien a tiɲɛ la yɛrɛ olu yɛrɛ tɛ ka nin ko in fana kɛ kan
n'i y'i concentrer o kan i ye tiɲɛ fɔ dɛ nka i b'a bila kunna c'est pas priorité tɛ quoi et puis n'an ka n'an ka n'an ka sujets prioriser oui selon maintenant l'actualité oui i b'a dɔn k'a nafa bɛ an yɛrɛ fɔlɔ fɔlɔ de kan a b'an permet an bɛ an bɛ jamana dɛmɛ oui. wa an b'an yɛrɛ dɛmɛ oui. parce que i ye jateminɛ kɛ dirisa an ka fara ɲɔgɔn kan an ka minusma ale ni msf ni olu n'a ɲɔgɔnnaw fɛnkɛ ni maliyɛn mm. bɛɛ sera ka nin faamu activiste ni mm. journaliste ni association ni parti politique an bɛɛ ka ɲɛsin nin ma nin bɛ nin wagati de la fɔlɔ i b'a dɔn ko ka bɔ an bolo ni loi électorale ye. n ka kuma dɔ f'i ye mhm. i t'a kalama mhm. o don na an ka cinq août bɔli la réunion dɔ senfɛ dɔgɔ ko ne ma ko ka ko ko n ka bubu wele n t'a wele parce que n k'a bɛ na cinq août ye don cinq août an min kɛ palais la MINUSMA contre la hakili t'a la wa an ye an ka fɛn laban in na n t'a wele parce que bubu bɛ na n'i y'a wele a bɛna fɔ ko ne de ye bubu wele k'a nana mais n m'a wele a nana o kɔrɔ k'a nana jumɛn na a nana jamana kama a nana kɛlɛ la i m'a faamu donc mɔgɔ kan ka o fɛn ninnu de faamu k'olu prioriser maintenant n'an y'olu prioriser sisan nɔ quoi an bɛ an bɛ distance ba sɔrɔ et puis a b'a to fana an tɛna an ka to ka k'an jɔ waati dɔ la ka obliger ka fɛn dɔw dilan quoi parce que waati dɔ la an b'an to kɛlɛ gannen na quoi an bɛ obligé k'an jɔ fɔlɔ ka ka ka kuma mɔgɔ dɔ ni mɔgɔ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka o fɛn ninnu tali mais cɛ a b'an sen sumaya non seulement a b'an sen sumaya a bɛ jugu ɲɛ don an na quoi mhm. i m'a faamu jugu sigilen jugu concentré len don sisan quoi mhm. et et Meminta ni Bubu ye nin émission min kɛ sisan nɔ quoi mhm. sini dɔrɔn a ka fɔ dɔrɔn i b'a dɔn sur le conseil na i b'a dɔn ka fɛnw bɛ k'a ka na kosɛbɛ il suffit seulement que mɔgɔ dɔ b'a na o ka dɔ fɔ dɔ ma dɔrɔn u ka page bɛɛ b'a yɛrɛ le k'u yɛrɛ filɛ de kɛlɛ la et puis Meminta min ka di o la euh. cɛ dafurukuba dɔ bɛ yen ale tɛ ale tɛ yiri ɲini kɛ dɛ ale bɛ mɔgɔw ka image de ta. n tɛ cɛ dafurukuba in tɔgɔ dɔn a bɛ to k'a kunkolo kɛ tan k'i ka image bila sanfɛ dafurukuba in b'a sigi ne ko n ko cɛ dafurukuba in ma ko e yɛrɛ kunkolo ka bon cogo min na dafuruku ka bon yanni ka taa et puis ne ma se ka min faamuya mhm. ils n'ont pas la capacité d'analyse n'u ko i ka t'i sigi i ka tiɲɛ fɔ i ka nkalon tigɛ o nkalon ka kiri tigɛ mhm. o tiɲɛ ka kiri tigɛ o nafa ka bon ne ko o m'anw sen ma e yɛrɛ tɛ kuma yɛrɛ fɔ wali kuma e b'o fara ɲɔgɔn kan i b'a fɔ ba donc bref voilà bref n'an n'an ye fɛnw prioriser mhm. a b'a to an bɛ avancer kosɛbɛ et puis et de façon efficace aussi ensuite aussi n bɛ min fɔ mɔgɔw ye k'a faamu kosɛbɛ surtout nin plateau kan ça c'est très important comme ne sigilen don mhm. mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ ko lien wɛrɛw b'an ni ɲɔgɔn cɛ minnu n'u ɲɛ ti min na don o don ye parce que a bɛ mɔgɔw kɔnɔ n'u tant que n'u ɲɛ ti bubu ni Meminta la ɲɔgɔn fɛ ka yala mhm, ou bien n'u ɲɛ ti photo la ɲɔgɔn fɛ ça veut dire que u bɛ kɛlɛ la lien ka ca mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ communication ka ca an ni ɲɔgɔn cɛ respect b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a sɔrɔ fɛn minnu ti mɔgɔw bɛ minnu ɲɛ kosɛbɛ quoi i m'a faamu ni mɔgɔ y'o fana faamu a b'a to mɔgɔ yɛrɛ bɛna éviter ka ɲininkali sugu dɔw kɛ pour que ka se ka na ni ni ni gɛlɛya dɔ ye ka laban ni min ye o ye bubu ɛɛ an ɲɔgɔnna dɔw peut-être an bɛ min sɔrɔ k'a dun u t'a dun an ka sara ka ca n'u ta ye. an dɔnnen don ka tɛmɛ o kan han ko mɔgɔ bɛ boli an nɔfɛ ka tɛmɛ o kan mais malgré tout ça marifa b'u bolo nin waati in na san finnen don u jɔlen don san bɛ ka na u jɔlen don han jiwoyo nana u jɔlen don et puis a ka fɔ dɔrɔn ko kojugu dɔ bɛ yen fɛ u b'u ka vie sacrifier ka taga yen bubu mɔgɔ man kan tɛ ka sɔrɔdasi armée k'o ni foyi sanga quoi i m'a faamu wa i bɛ se ka diɲɛ ko o ko de kɛ pour que ka armée dɛmɛ o kɛ i y'a dɛmɛ ni kunnafoni ye o n'o bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ i y'a dɛmɛ ni kɛwale ye o i y'a dɛmɛ ni man hali ni armée hali ni sɔrɔdasi kɛ ka tiɲɛni su bɛ dugu dɔ cira ou bien sɔrɔdasi kɛ fagali façon dɔ image dir'i ma e man k'a publier i b'a dɔn o yɛrɛ bɛɛ ye dɛmɛ dɔ ye i b'a dɔn i b'a dɔn i b'a kalama ko waati min na militaire bɛ kɛ réseaux sociaux sanfɛ ka caya i b'a dɔn wa n'a fɔra ko attaque dɔ an ka camp dɔ attaquera o waati u bɛ taga lajɛ an bɛna mun fɔ u ma quoi awɔ peuple yɛrɛ ka appréciation ye mun y'olu kan mais a bɛ jouer mo- a bɛ- a bɛ n'a n'a- n'a- et puis n'an y'a gɛlɛya ka quand on est dans la négation i b'a dɔn k'a bɛ jouer moral kan n bɛ k'o de f'i ye n k'a bɛ jouer o kan mais misali la sisan han a ka fɔ ko dɔ yɔrɔ dɔ attaquera information fɔlɔ minnu bɔra a fɔra k'an ye militaire fila perdu misaliya de don quoi i m'a faamu wa o information ka bɔ dɔrɔn an ka bɔ dɔrɔn e cɛ nin sɔrɔdasi ninnu yɛrɛ de ye o ye n'u bɛ kɛlɛkɛyɔrɔ la telefɔni dɔrɔn de b'u bolo u tɛ foyi foyi la u b'o mɛn terrain kan yen dɔrɔn an bɛ k'u jalaki u b'u yɛrɛ jalaki moral bɛ jigin mais attaque kɛra an ye mun mɛn fɔlɔ an ko cɛ he cɛ cɛ de bɛ sa kɛlɛkɛyɔrɔ la i m'a faamu wa cɛ de bɛ taa kɛlɛkɛyɔrɔ la an b'a dɔn minnu nana aw attaquer aw bɛ se u la wa an b'a dɔn fana aw bɛ tunu to yen n'i y'o fɔ ni sɔrɔdasi k'o mɛn k'a to kɛlɛkɛyɔrɔ la quoi mm. tagali de dusu bɛ don a kɔnɔ. et puis ɲɛnama min bɛ yen. awɔ o bɛ su yɛrɛ bila kɛrɛfɛ. o bɛ su bila kɛrɛfɛ. k'a lajɛ su in ka saya kana kɛ fu ye i jɔ ne ka n jija nin sara cogo la. voilà awɔ ne yɛrɛ fana ka caman faga nin fɛn nɔrɔbila la ten. awɔ Oui. i m'a faamu mm -hmm. donc i b'a dɛmɛ i bɛ se ka moral remonter quoi mm -hmm. donc an ka armée dɛmɛ kosɛbɛ mm -hmm. ni ni comment dirait la eh, eh, surtout nin waati na diɲɛ b'a fɛ k'a yira k'a fɔ k'u tɛ se foyi la k'u fɛnnen don mm -hmm. et puis u ka victoire tɛ mɔgɔ caman arranger nin waati na mm -hmm. i m'a faamu donc an ka armée dɛmɛ kosɛbɛ nin waati na mm -hmm. et puis an ka an ka jamana fana dɛmɛ kosɛbɛ nin waati na dɛmɛ ye jumɛn mm -hmm. n'a ka ɲi an b'a fɔ a ka ɲi n'a man ɲi an b'a fɔ fɔcogo min na fɔcogo min ka ɲi k'a fɔ ko a man ɲi pour que a bɛ se ka dilan cogo min na. an kana jamana ka fili kelen ta k'o kɛ misali ye ka baara kɛmɛ tiɲɛ i m'a faamu wa k'a fɔ nin kɛra nin ma ɲa k'o ta ka o kɛ maintenant k'an bɛ tiɲɛni caman ko nin an ka hakili t'o la et puis fanga ye fɛn dɔ ye fanga ka surun bɛɛ la mɔgɔ kana miiri ko e min bɛ ka transition soutenir k'e de n'a ka surun ou bien a e bɛ ka transition soutenir ni ala ye lafiya di e de fɔlɔ ni lafiya ka kan o tɛ tiɲɛ kuma ye dɛ mɔgɔ bɛ lafiya ɲini jama de i t'i lafiya ɲini yɛrɛ mɔgɔ bɛ kuma dɔ fɔ fili bɛ kuma la dɛ n'i y'u ɲininka ko transition ye jumɛn u b'a fɔ ko camancɛ fanga transition tɛ camancɛ fanga ye dɛ transition kɔrɔ de ko jamana bɔra lahala dɔ la a bɛ lahala dɔ la yanni a ka se wɛrɛ la fanga tɛ camancɛ la dɛ jamana de bɛ camancɛ la i m'a faamu i bɛ se ka fanga kɛlɛ mais k'i ka jamana kɛlɛ i man kan dɛ k'i ka jamana kɛlɛ mɔgɔ b'o fila de don ɲɔgɔn na autorité ani transition transition o ye jamana jamana de bɛ transition na autorité dɔ bɛ k'a mara donc transition soutenir malien bɛɛ ka o diyagoya i m'a faamu maintenant autorité ye nin kɛ ah ne bolo a ka ɲi ok ça va ne bolo a man ɲi n bɛ se k'a fɔ fɔ cogo di a bɛ se ka dilan k'a sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛni i bɛ se i bɛ se k'o kɛ parce que ni bɛɛ ko ko a ka ɲi an ka taa o fana ma o ma o man ɲi fanga ma kan donc bubu kuma mɛnna an tun bɛ fɛ ka min fɔ o ye nin k'i fo kosɛbɛ ka filɛlikɛla bɛɛ lajɛlen fo foli diyara n ye Dirisa Mɛmɛnta ko mɔgɔ bɛ dumuni k'i fa ka sɔrɔ i m'a dun n'i tigɛ fila ye an bɛ se ka jalakiw kɛ ka sɔrɔ fɔcogo ɲuman na armée mɔgɔ bɛ soutien na nin wagati in na o kɛra Dirisa ka kuma kuncɛ kuma ye k'an ka kuma da o kan ka fɔ nin kuma in an ka nin don ba la an k'an cɛsiri fɛn min ye plainte min na donna malien bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an y'o de ɲɛfɔ aw ye maaw ye n weele k'a fɔ ye baara fɛ n ko Dirisa yɛrɛ bɛ n kɛrɛfɛ n'ala sɔnna ma Dirisa yɛrɛ ye message lamɛn n'an bɔra yan baara kan ka kɛ cogo min na an b'o latigɛ an bɛ se an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ni o tuma na an ka danbetigiw ni tabiyatigiw ma u k'an dɛmɛ nin baara in na kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ balimaw nin de tun ye aw tulo garisɛgɛ ka laseli k'aw ma bumabɛli jawara maa welelen tun ye Dirisa Mɛmɛnta ye o tuma na na aw b'aw sɔgɔlen to kabala kan hali bi